ndabwera ndi uneneri okhudza dziko la malawi ndikamapereka uneneri sindimaona zinthu ine sindimadziwa zinthu ine amene amandionetsa zinthu ndi ambuye yesu ndi amene amadziwa china chilichonse ndiye mfumu ya mafumu kalonga wa mtendere amene adafa ndi kuuka ine ndine munthu chabe koma ambuye ndiye mfumu ya zonse ndipo ife tinenera mdera mdera koma alipo amene amadziwa zonse ndi ambuye wathu yesu khristu mfumu ya mafumu kalonga wa mtendere dzina lawo likwezeke ku nthawi za nthawi amene amatichitira chifundo nationetsa dzina lawo litamandike kwambiri ndikupereka uneneri okhudzana ndi dziko la malawi pa zinthu zimene ambuye amandionetsa mdziko la uzimu ndimaona nditatengedwa ndidapita mnyumba ya chifumu ku nyumba ku palace kumene kumakhala president ndipo mu nthawi imene ndinapita kumalo kumeneko mu dziko la uzimu zimenezi ndimaziona tafika kumeneku ndimaona kuti kunabwera alendo okhala ngati akuchokera mbali zina a nde kunali ngati antchito kunali ngati antchito nanenso ndinakhala ngati ndavala bwino choncho monga ngati kumalo konena kuti kuli nt- zochitika chimene ndinadabwa ine nchonena kuti kunali malo ena amene panali mbaula zimene pamene akupangidwa braai kuotchedwa ngati nyama chani komano ndimaona zinthu zambiri zimene antchito amene anali kumeneko anali anthu aja onena kuti aulesi aulesi osatha kugwira ntchito pa mulingo uja onena kuti olo kangaude mpaka ndinafika pa mulingo otenga chinthu kumachotsa kangaude Kuma- kutenga dzanja langa lamanja kumachotsa kangaude Chifukwa panali kangaude wambiri amene ndimamuona komano chondipatsa chisoni nchakuti anthu amene amagwira ntchito mamalopa kuti achotse kangaudeyo anali aulesi zinthu zambiri panali uve panali uve zoti nso ndi ku, ku, ku, ku msanja i mean zoti nso ngati ndi ku palace kumalo kokhala mfumu sizimadziwikanso ayi okay zikutanthauza chani tanthauzo ndilonena kuti apresident achakwera pali anthu ena amene mudawalemba ntchito ndikudziwa kuti uneneri wanga ufika kumeneko chifukwa umakafika pali anthu ena amene mudawalemba ntchito amene sakutha ntchito amene akhoza kuthandizira kuti ulamuliro wanu anthu aunyoze ndikudziwa kunena kuti ndidapereka kale profesi ya zisankho zimene zili nkubwera koma apa ndikulankhula zokhudzana ndi kuti ulamuliro wanu mukasankha anthu ena amene mukalephera kumachotsa anthu ena mwina chifukwa choti mukuwadziwa kapena mwina chifukwa choti kamwina ngachibale kapena mwina chifukwa choti kangotani anthu amenewa akhoza kupangitsa zinthu zina kuti mboma zisayende bwino ndipo zotsatira zake mukhoza kuyamba kumanyozeka kwambiri chifukwa cha anthu ngati amenewa amene amaoneka ngati akugwira ntchito koma sakugwira ntchito molongosoka now chimene mutachite mr president unduna wina uli onse umene mudausankha ku dziko la malawi mupemphe nduna ina iliyonse ipereke report yamene akugwirira ntchito ndipo ripoti lina lililonse limene alipereke akalipereka ripotilo muonetsetse kuti mupange handover kaya mupanga nokha koma mupatse ntchito vice president a michael usi nde apange follow up pa zimene nduna iliyonse yafotokoza kuti kodi apite akafufuze kuti kodi zoona kapena zabodza now wina aliyense amene apezeke kunena kuti sakuchita sakugwira ntchito molongosoka munchotse pa udindo muchite zimenezi mwachangu mr president munchotse pa udindo akuononga zinthu kutengera ndi zimene ndidaona okay let me put it in english this is a prophecy for malawi